Фӏэхъус гуапэ фызох ди нэтыным къеплъ, къедаӏуэ псоми. Дэ нобэ ди хьэщӏэщ, зэфӏэкӏ зыбгъэдэлъ, гукъабзэ, ӏуэхуфӏ куэд зылэжь Каменномост дэт Езанэ курыт школым адыгэбзэмрэ литературэмкӏэ щезгъаджэ Лыхь Людэ. Людэ иджыблагъэ бжьыпэр щиубыдащ, унагъуэм щызекӏуэ хабзэфӏхэр хъумэным теухуауэ Мэзкуу щекӏуэкӏа зэпеуэм. Апхуэдэу къыхуагъэфэщащ, Си гур сабийхэм яхузэӏуэхащ зыфӏаща дыщэ дамыгъэр. Сыт хуэдэ гулъытэри гуапэщ, Людэ. Щӏыхь тхылъ хъуми, саугъэт хъуми, уэ уи лэжьыгъэм ущӏэгуфӏэн, уи гур щӏыхэхъуэн, уи лэжьыгъэм утезгъэгушхуэн куэд кърикӏуащ. Уэ езым нэхъ урипагэу, урипабгъэу сыт хуэдэ абыхэм яхэт? Уэри зэрыжыпӏащи, сыт хуэдэ гулъытэри гуапэщ, ар мыдамыгъэмикӏ, содэ псалъэм папщӏэ. Фӏыщӏэ гуапэ тхылъ къуатауэ щытмикӏ, Ар сэркӏэ гуапэ дыдэщ, дыщӏэлажьэр аракъым, ауэ итӏаникӏ уи лэжьыгъэм зыгуэр къыщыпэкӏуэм дей уи гуапэ мэхъу. А фӏыщӏэ гуапэ тхылъым къикӏыр уи сабийм хэплъхьа гъэсэныгъэмрэ щӏэныгъэмрэ зыгуэр къыпэкӏуэжауращи, сыт хуэдэри гуапэщ, сытми сыщогуфӏыкӏ.
Иджыблагъэ лъэпкъым и къекӏуэкӏыкӏам и тхыдэм теухуауэ урысейпсо зэпеуэм ухэтщ аби текӏуэныгъэ къыщыпхуагъэфэщащ. Абы и гугъу къытхуэщӏыж. Пэжыр жысӏэнщи, мыбы сытезыгъэгушхуар Дзэлыкъуэ куейм и департаментым и нэхъыщхьэ Къущхьэ Масирэтщ. Си тхылъыр илъэгъуат, си лэжьыгъэр ищӏэти, Ухыхьэ хъунущ, утекӏуэнущ, къохъулӏэнущ, жери сытригъэгушхуэри, сыхыхьа хъуащ. Дэ унагъуэкӏэ езыр псори делэжьауэ жыпӏэ хъунущ ди лӏакъуэм. Моя родословная жери арат абы и къудамэ дызыхыхьэнум и цӏэри, унагъуэкӏэ дызэрытелэжьыхьар, тхылъ къызэрыдэдгъэкӏар нэхъ ягу нэсауэ къысщохъур. Минитӏрэ щы гъэм си хъыджэбз нэхъыжь Аминэ Къэшэжхэ я лӏакъуэм теухуауэ лэжьыгъэ итхри, япэ увыпӏэ къихьауэ щытащ, Мэзкуу ягъакӏуэри абы етӏуанэ увыпӏэ къыщихьащ. Мыдрей хъыджэбзитӏри Асэрэ Инэрэ я лӏакъуэм телэжьащ, иджы ахэр зэлэжьар Лыхьхэ я лӏакъуэрат. Иникӏ Налшык япэ увыпӏэ къыщихьауэ щытащ. Абыщыгъуэ хъыджэбзищри сэри дызэгъусэу Лыхьхэ ятеухуа сурэтхэр, тхыдэ, очерк, газетым къытрадза, кӏэщӏу жыпӏэм лъэпкъым теухуауэ дгъуэт къэдгъэнакъым, архивхэм дыкӏуащ. Материал куэд хъуа нэужькӏэ, мы къомыр дауэ лъэныкъуэ едгъэзыжын тхылъ къыдэдгъэкӏамэ арат жытӏэри унагъуэкӏэ дытегушхуэри, тхылъ къыдэкӏауэ щытащ. Род Лиховых жери урысыбзэкӏэ. Ауэ адыгэбзэкӏи урысыбзэкӏи итщ. Мыбы щызэхуэхьэса хъуащ Лыхьхэ я генеалогическая таблицэ жыдоӏэ абы щхьэкӏэ. Лыхьхэ теухуа очеркхэр, Лыхьхэ теухуа сурэтыжьхэр, иджырей сурэтхэр, Хэку зауэшхуэм хэта Лыхьхэр, лӏыхъужьыгъэ зезыхьахэр, лэжьакӏуэшхуэу щытахэр кӏэщӏу жыпӏэм ди лъэпкъым теухуауэ сыт дгъуэтмэ щызэхуэтхьэсри къыдэдгъэкӏауэ арам тхылъыр икӏи щӏэгъэкъуэн къытхуэхъуар жысӏэну сыхуейщ, езы лъэпкъым сом зэхалъхьэри лъэпкъым я сомкӏэ къыдэдгъэкӏауэ щыта тхылъыр. А зи гугъу сщӏахэр псори портфолио жыхуиӏэм ещхьу зэхуэсхьэсыжри, Мэзкуу едгъэхьащ, Мэзкуу щыхэплъэри ягу нэсати, лауреат дащӏащ. Ауэ псори зытеухуэжар нэхъ ягу ирихьар тхылъыращ.
Ар Мэзкуу евгъэхьри, иужькӏэ текӏуэныгъэ къэзыхьар къыхэжаныкӏэр наӏуэ щыхъум, фэ фраджащ, фрагъэблэгъащ. Абы зы гуп фыхъурэт республикэм икӏауэ? Общественная палата жери абы драгъэблагъэхэри цӏыху щэщӏым нэблагъэ Урысей псом. Ди къэрал псом къикӏауэ, щӏыпӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэм къикӏауэ, зытетхыхьари зытелэжьыхьари зэмыщхьу. Ауэ егъэджакӏуэм, мис мыхуэдэ ӏуэхукӏэ родословнэ жыхуиӏэм теухуауэ, республикэм сэ зыращ кӏуар.
Абы зыхуэса гупым тыгъэхэр къыватауэ ара хьэмэ дауэ зэрекӏуэкӏар? Дэ Общественная палата жыхуиӏэм драгъэблагъэри, дахэу къыдэпсэлъащ, зырызыххэу дыдашурэ саугъэтхэр къыдатащ, дипломрэ значокрэ. Абы нэмыщӏкӏэ ӏейуэ сигу къинэжащ абы Парк Победы жыхуиӏэ музеишхуэм дашэри, махуэ псом зыдагъэплъыхьащ, Хэку зауэшхуэм теухуауэ икъукӏэ экспонат гъэщӏэгъуэнхэр, тхыдэжь гъэщӏэгъуэнхэр щызэхуэхьэсауэ, ауэ къызэрымыкӏуэ а махуэм ди нэгу зрагъэужьащ, гъэщӏэгъуэн куэди къэтлъэгъуащ, куэди къэтщӏащ. Иджы, Людэ, мы тхылъым уеплъу щытмэ, Мыбы егъэлеяуэ материалышхуэ итщ. Хэт и хъыбар гуэр къеӏуэтэж. Мыдэкӏэ лъэпкъым я нэхъыжьым адэ-адэ къыщыщӏэдзауэ къехыу лӏакъуэхэр итщ. А къомыр зыхуэпхьэсыжын щхьэкӏэ, а къомыр къэбугъуеин щхьэкӏэ архивым укӏуу ущӏэсын хуей хьэмэрэ Дауэ зэрызэвгъэпэща, хьэмэ къуажэм фыдыхьу щхьэж и хъыбарыр жевгъэӏэжауэ ара, дапхуэдэу зэрыфщӏар? Тхылъыр стхынуи си гущхьэ къыщымыкӏым щыгъуэ сэ езыр тӏэкӏу газетхэми сотхэ, очерк хъушэ сиӏащ тхауэ, Лыхьхэ теухуауэ. Си гуащэшхуэр Лыхь Хьэлимэт, псэухункӏэ абы жиӏэжа куэд стхыжащ, Лыхь Мусэ, Си тхьэмадэ къуэш, ар псэухункӏэ абы жиӏэжа гъэщӏэгъуэн куэд стхыжащ. Унагъуэкӏэ къэткӏухьурэ тхыжа куэд хэтщ. Архивым къыщыдгъуэтаи хэтщ. Кӏэщӏу жыпӏэм, дэнэ щыдгъуэти къэдгъэнакъым. Архив дыдэми зыкъом къыщыдгъуэтащ. Псори зыхэту, илъэс дапщэ тебгъэкӏуэда хъун? Илъэситхум нэс текӏуэдащ. Ар уэ уи закъуурэ, хьэмэрэ уэ уи нетӏэ зэрыжыпӏащи, мыр унагъуэ къарукӏэ къызэвгъэпэща тхылъщ, уи пхъухэри уи гъусу, псори зыхэту тхауэра?
И си пхъухэм зэхуахьэсыну зэхуахьэса нэужькӏэ езы тхылъым елэжьын щӏэздза нэужькӏэ илъэситхум нэсыр ихьащ. Ар плъагъурэ, зэ умыгъэтӏылъэкӏыу, зэпымычу укъыбгъэдэмыкӏыу убгъэдэсыфкъым, узыхуей материалхэми уежьэн хуей мэхъу. Зэ згъэтӏылъэкӏ къэсщтэжми а илъэситхур ихьащ. Тхыгъэ итхэм щынэмыщӏауэ, сурэт ӏэджи итщ мыбы. Дэ диӏэщ псалъэм папщӏэ Абхъаз зауэм хэкӏуэда щӏалэ Лыхь Роберт. Хэку зауэшхуэм Лыхьхэ я щӏалэхэм Лӏыхъужьыгъэ къагъэлъагъуэу хэтащ, ахэм я унэцӏэхэри псори къэсхьащ. Итӏанэ, сурэтхэм улъыхъуэу щӏэбдза нэужькӏэ узыпэмыплъа гуэрхэр къыбогъуэтыж. Псалъэм папщӏэ, си тхьэмадэшхуэм, си тхьэмадэм и адэм и сурэт дымыгъуэтыжыхыурэ, мис а сурэтхэм лъыхъуэн щӏэздза нэужькӏэ ари къыкъуэкӏыжащ. Абы нэмыщӏкӏэ, Ар Хэку зауэшхуэм щыхэтам щыгъуэ зы письмо закъуэ къитхаурат. А письмо закъуэ къитхари къэдгъуэтыжащ. Илъэс блыщӏрэ блыкӏэ узэӏэбэкӏыжым къитха письмо. Ари мыбы итщ, ара? Абы и сурэтри мыбы ихуащ. Лъэпкъым щыщхэм хэт грамотэ къахьами, дамыгъэ гуэр къратами, ятеухуауэ газетым зыгуэр къытрадзами, ӏэмал имыӏэу лӏыхъужьу щытын хуейкъым, утетхыхьын щхьэкӏэ. Лэжьакӏуэжьу, трактористу щытами, псалъэм папщӏэ, шоферу щытами, мэкъумэшыщӏу щытами, Лыхь лъэпкъыр езыр и гуащӏэ емыблэжу цӏыху лэжьакӏуэшхуэ хъуа хуэдэщ. Ахуэдэхэм теухуауэ сыт згъуэтым къэзгъэнакъым. Итӏанэ лӏакъуэр Лыхь лъэпкъым и нэхъыбэр къызытекӏыжар Хьэжыкъуэ жыхуиӏэращ. Хьэжыкъуэ къилъхуар хэт, абы и быныжыр хэт, абы и быныжыр хэт, нобэм къэсыхункӏэ, мис а Лыхь лъэпкъым я щӏэблэ къытехъукӏа цӏыкӏухэр нобэ къалъхуам нэсыхункӏэ стхащ. И тхыдэр ищӏэну хуеймэ, и къекӏуэкӏыкӏар ищӏэну хуеймэ, Лъэпощхьэпо хэмыту тхылъым еплъмэ, зэрыщыту къищӏэнущ, лъэпкъым къахуэщхьэпэн ӏуэхущ. Еджэн куэд Тхьэм къывит зыфӏэгъэщӏэгъуэн. Итӏанэ тхылъыр нобэ мыхъуу, илъэс бжыгъэ дэкӏа нэужькӏэ нэхъ сэбэпыну къысщохъу. Цӏыху ныбжь зиӏэхэр псэухункӏэ абы къапкърыкӏыну, къапкърыпхын хуейщ. Ахэр ущимыӏэжым де узэупщӏын бгъуэтыжынукъым. Апхуэдэм де зызыхуэбгъэзэн хуей тхылъращи, Тхьэм жиӏэм ди щӏэблэм икӏи къахуэсэбэпынщ икӏи щыгуфӏыкӏынщ. Мыдэкӏэ уэ уи лэжьыгъэм дытепсэлъыхьынщи, Людэ, Бекъан Масирэт къызэригъэпэщу Псори зэзгъэщӏэну сыхуейщ жыхуиӏэ проектым илъэс зыбжанэ хъуауэ уи сабийхэр пшэуэ текӏуэныгъэ къыщахьу си гугъэщ. Бекъан Масирэт икъукӏэ фӏыщӏэ лей хуэсщӏыну сыхуейщ. Илъэсипщӏым нэблэгъауэ проектыр абы зэригъэпэщауэ иригъэкӏуэкӏри, абы щыщу дэ и хъыбар къызэрытщӏэрэ илъэсий хъуауэ дыхэтщ. Зэпеуэр гъэщӏэгъуэну къызэгъэпэщащ. Гъэ еджэгъуэм япэ илъэс ныкъуэм зэ дыхэтщ. Заочнэ жыхуиӏэм ещхьу гъэ еджэгъуэм етӏуанэ илъэсым аргуэру зэ дыхэтщ. Заочнэ жыхуиӏэм ещхьу. А тӏумикӏ щыгъуэмикӏ фӏыщӏэ гуапэ тхылъхэр сабийхэм къарет. Абы нэмыщӏыжкӏэ илъэс зыбжанэ хъуауэ очнэ олимпиадэ жери къызэригъэпэщри, И пэхуным сабийхэм дэ тӏэкӏу дадоӏэпыкъу, адэ-анэри къадэӏэпыкъуну хуитщ.
Ар заочнэм деж ара? Заочнэм деж. Итӏанэ очнэ олимпиадэ жыхуиӏэм дреджэри, сабий нэхъыфӏ дыдэхэр аргуэру абы хэтщ. Абыи пашэныгъэ къыщахьу си сабийхэр апхуэдэщ.
Заочнэ щыхъум де тхылъ еплъми зыгуэр къыдэӏэпыкъуми яхуэдэщ, ауэ ауэду удэӏэпыкъуауэ сабийр бгъакӏуэу щытмэ, иужькӏэ очнэ хъужрэ комиссием и пащхьэ ису абы жэуап щихьын хъумэ, Уэ тептхыкӏамэ, жьыпӏэ уеплъам зыгуэр къыбдэӏэпыкъуамэ, укъыщӏэщынущ.
Нтӏэ, проект икъукӏэ сэбэпщ, абы и хьэтыркӏэ сабийхэм нарт тхылъыр къыщӏадзэжурэ щӏаджыкӏыж, адыгэбзэм теухуауэ куэд къытрагъэзэж, куэдым йоджэ, куэд къалъыхъуэ. Аращи, икъукӏэ проект щхьэпэу къызолъытэ. Фи сабийхэр иджыри абы щынэмыщӏауэ сыт хуэдэ зэпеуэхэм хэт? Абы нэмыщӏкӏэ Табыщ Мурат зи унафэщӏ Адыгэбзэ Хасэм. къызэригъэпэщ зэпеуэхэм тфӏэфӏ дыдэу дыхэтщ. Псалъэм папщӏэ, Бэрэӏущ. Умники и умницы жыхуиӏэ урысыбзэкӏэ екӏуэкӏ нэтыным ещхьыркъэпсу къызэгъэпэщауэ Адыгэбзэ Хасэм иригъэкӏуэкӏ Бэрэӏущ жыхуиӏэ зэпеуэр, ар Къэбардэ Асем иригъэкӏуэкӏыу дэ щэнейрэ дыхэтащ. Абы нэхъ жыджэру хэтащ а си еджакӏуэ Думэн Дианэ. Япэу щыхэтам етӏуанэ увыпӏэ къихьащ, етӏуанэу щыхэтам лъэс лъагъуэм техьэну ӏэмал иӏэтэкъыми, абы щыгъуэ жыджэрыпщӏэ, жэныпщӏэ хъушэ къихьащ, ещанэм аргуэру лъэс лъагъуэм техьэну ӏэмал иӏэ хъуати, япэ увыпӏэ къихьащ. Абы и сэбэпышхуи къекӏащ, абы и фӏыгъэкӏэ нэгъабэ Адыгэбзэ Хасэм джэгурэшым хэта цӏыкӏу нэхъ къыхэжаныкӏахэр Тыркум зыгъэпсэхуакӏуэ щашэм щыгъуэ, Диани здашэри махуиплӏкӏэ абы зыщигъэпсэхуащ. Хуабжьу и нэгу зиужьауэ игу ирихьауэ къэкӏуэжащ. Итӏанэ Думэн куэд щопсэу абы. ӏэмалыншагъэкӏэ ӏэпхъуэжауэ щытауи, абыхэм я дежи щыхьэщӏащ. Абы нэмыщӏкӏэ тхыгъэ зэпеуэ куэд дыдэрэ дыхэтащ. Адианэ дыдэ тӏо етӏуанэ увыпӏэ къыщихьащ, Мэрхъущ Миланэ ещанэ увыпӏэ къыщихьащ. Абы нэмыщӏкӏэ Къэухь жыхуиӏэ тхылъаджэ конференцэм Кӏэщӏу жыпӏэм Адыгэбзэ Хасэм иригъэкӏуэкӏ псоми тфӏэфӏу дыхэтщ, ахэми фӏыщӏэ лей яхуэсщӏыну сыхуейт. Си сабийхэм я фӏэфӏу хэтщ, я адыгэбзэр нэхъыфӏ хъуащ, нэхъыфӏыж, нэхъыбэжрэ деджарэт жаӏэу. Дэ дыжыжьащэщ, Къармэхьэблэ нэс укъикӏыу Налшык щыӏэ зэпеуэхэм ухэтыну апхуэдэуи тыншкъым, ауэ гъуэгури къатемыхьэлъэу я фӏэфӏ дыдэу хэтхэщ. Итӏанэ жысӏэну сыхуейт, мыбы Бекъан Масирэт къызэригъэпэща зэпеуэми, Адыгэбзэ Хасэм и зэпеуэхэмикӏ ӏэмал имыӏэу сабийхэр зыгуэркӏэ ягъэгуфӏэу, саугъэт гуэрхэр кърату, тхылъхэр кърату, фӏыщӏэ гуапэ тхылъхэмкӏэ къагъэгуфӏэу щытщ, гъэфӏэж пшыхьхэр хуащӏыр. Абы сабийхэм я гукъыдэжыр нэхъри къеӏэт, нэхъри якӏыт, иджыри дыхэтащэрэт жаӏэу, мис апхуэдэхэщ.
Людэ, сабийхэр зэревгъаджэ программэм арэзы укъищӏрэ, итӏанэ сыт хуэдэ методикэ фэ иджысту фызытетыр?
Сабийхэр зэредгъаджэ программэм арэзы сыкъищӏкъым, схужыӏэнукъым. Программэр и нэхъыбапӏэм дэ зэхэтлъхьэж егъэджакӏуэхэм ди гуащӏэкӏэ зэхэтлъхьэж программэщ, учебник диӏэхэм теухуауэ зэхэтлъхьэж программэщ. Ауэ учебникхэм нэхъ сытепсэлъыхьын, сыт хуэдэ программэри, сыт хуэдэ учебникри езгъэфӏэкӏуэн жыпӏэм еблэжьылӏэн бгъуэтынущ. Ди учебникхэр Тӏэкӏу нэхъ щӏэщыгъуэ, нэхъ дахэ щӏын хуейуэ къызолъытэ. Сурэт нэхъыбэу иту, сэ сщӏэрэ сабийр нэхъ дихьэхыу, нэхъ къытемыхьэлъу, еджэн хуэдэу, нобэрей гъащӏэм декӏуу зыгуэхэ хэблэжьыхь хъуну къызолъытэ. Илъэсипщӏ, илъэс тӏощӏкӏэ узэӏэбэкӏыжым ятха учебникхэм абы елэжьахэм я гуащӏи я пси емыблэжу елэжьа щӏэныгъэлӏхэм яхузэфӏэкӏ ящӏащ, иджыри къэсхункӏэ дызэрылэжьари аращ, фӏыщӏи щытхъуи ахэм яхуэфащэщ, ауэ зэманым декӏуу нэхъ дахэу, нэхъыфӏу тӏэкӏу ухэлэжьыхь хъунущ. Мис а ипэкӏэ тха жыхуэпӏэм теухуауэ совет лъэхъэнэм ятха тхыгъэхэр иджысту школ программэм хэтщ. Ахэр сабийхэм тыншу зрагъэщӏэфрэ. Классикэр классикэщ, а классическэ тхыгъэ нэхъапэу ятха псори учебнэ программэм хэбгъэкӏ хъуну къыщӏэкӏынкъым. Ауэ нэхъ зэманым декӏу, нэхъ къежьа, нэхъ сабийхэм яфӏэхьэлэмэт тхыгъэ гуэрхэмкӏэ зэпхъуэкӏ хъунущ, литературэм щыщщ.
Художественнэ литературэ еджэ сабийхэр зырызыххэщ телефонымрэ компьютерымрэ дихьэха гупым тхылъыр ӏэпэгъу яхуэпщӏыну ар тыншкъым. Фэ егъэджакӏуэхэм иджыпсту зэманым фи пщэм къалэнышхуэ дэлъщ. Абы дауэ фехъулӏэрэ?
Тхьэ пэж дыдэмэ жыпӏа, Инэ. А телефоныр узышхуэу тпкърытщ егъэджакӏуэхэми, адэ-анэмикӏ. Ярэби, зэман текӏмэ, тӏэкӏу яужэгъуну пӏэрэ, яӏэщӏэхужыну пӏэрэ жызу сыщогугъ, ауэ икъукӏэ пэж дыдэу сабийхэр дихьэхауэ хуэдэщ телефонми. Сочинение ебгъэтхынуми, тхылъ ебгъэджэнуми псори и телефоным къыщалъыхъуэну иужь итщ. Адрей бзэхэм хуэдэу адыгэбзэ псори а интернетми щыбгъуэтми. Хуабжьу гугъу йохь. Сочинение щатхым дей телефон къэвмыгъэсэбэп, интернет къэвмыгъэсэбэп жысӏэкъым сэ. Фылъыхъуэ фыхуеймэ, ауэ куэд абы адыгэбзэкӏэ щывгъуэтынукъым, зо, ауэ урысэбзэкӏэ фигу ирихьын гуэрхэр къыщывгъуэту адыгэбзэкӏэ зэвдзэкӏыфу щытмэ, ари лэжьыгъэщ, жызоӏэ. Фи щхьэми къифх, учебникри къэвгъэсэбэп, интернетри къэвгъэсэбэп, псори зэхэфлъхьэжи сочинение дахэ схуэфтх, жызоӏэ. Ауэ литера, художественнэ литературэ еджэ куэд дызэримыӏэжра пэжщ, нэхъыфӏ дыдэу еджэ еджакӏуэ тӏэкӏу. Арикӏ, а тхылъым итыр и кӏэ нэс пхуеджэмэ хъэзынэщ, езы тхылъхэр къагъуэту еджэр мащӏэ дыдэщ. Езы тхылъхэри куэд бгъуэтыркъым. Гъэкӏэщӏауэ мыхъуу езы тхылъым псори иту библиотекэм ди тхыгъэхэрми куэдыр бгъуэтыркъым, псори бгъуэтыркъым. Псалъэм папщӏэ, Кӏыщокъуэ Алим и пычыгъуэ тхылъым иту къыдет, ар мыгъэкӏэщӏауэ кӏыхьу зэрыт къэгъуэтыгъуафӏэкъым. Е Шэджыхьэщӏэ Хьэмыщэ, Щоджэнцӏыкӏу Ӏэдэм, ахэм ятхауэ щыта тхыгъэхэр пасэ дыдэу къыдэкӏри абы иужькӏэ къыдэкӏыжакъыми я тхылъхэр гъуэтыгъуейщ. Сыхьэт бжыгъэ теухуауи, сыт щыгъуи зэрыжытӏэщи мащӏэщ. Абы сабийр а зы пычыгъуэ цӏыкӏум еджэну ирикъу къудейщ абы кърат зэманыр. Икъукӏэ, ауэ къызэрымыкӏуэу, лъэпощхьэпоуэ диӏэщ ар. Литературэмкӏэ сабийхэм зы сыхьэт закъуэ фӏэкӏа ямыӏэу, зы рассказ кӏыхь ӏей е зы поэмэ зэрагъэщӏэн хуейуэ. Сабийхэр еджэнуикӏ, тепсэлъыхьыжынумикӏ, лӏыхъужь нэхъыщхьэхэм я гугъу ящӏынуикӏ зэпкърахыжыну псоми сыхьэт закъуэ фӏэкӏа къыщимытым де икъукӏэ хьэлъэщ ар. Еджэным сынэмыщӏауэ, фи сабийхэм зевгъэплъыхьыну, зевгъэгъэпсэхуну щӏыпӏэхэм фхуэшэрэ?
Ахуэдуи дошэ Алыхьым и шыкуркӏэ. Мис псалъэм папщӏэ, Пащӏэ Бэчмырзэ и творчествэм еджа нэужькӏэ, Сабийхэр сшат Нартан Пащӏэ Бэчмырзэ и музейм. Иджыпсту абы Пащӏэ Ленэ кӏэлъоплъ. Сабийхэм яфӏэфӏ дыдэу Лени зэрагъэцӏыхуащ, музейми еплъащ, Ленэ и хъыбархэми едэӏуащ. Абы нэмыщӏкӏэ Налшык Щоджэнцӏыкӏу Алий и музейм сошэ, лъэпкъ музейм сошэ. Зыгуэру зыплъыхьакӏуэ сшауэ щытми, япэщӏыкӏэ музейм докӏуэр, итӏанэщ адэкӏэ дыщыкӏуэр жысӏэури. Музеймкӏэ къыщӏызодзэр. Сабийхэм дауи зыплъыхьакӏуэ кӏуэмэ нэхъ къащтэ, я нэгу зрагъэужьмэ нэхъ къащтэ, иджыпсту уи нэгу зебгъэужьынмэ куэд дыдэ щыӏэкъэ, аращи. Япэщӏыкӏэ музейм докӏуэ, а здогъэлъагъуи итӏанэ зыплъыхьакӏуэ дыщыкӏуэ жысӏэурэ, итӏанэ къуажэ кӏуэцӏым узыздэплъыхь хъуну, уздэкӏуэ хъуни диӏэхэщи, ахэми дошэ. Псалъэм папщӏэ, Шэнтхъурей дошэ, Джэдмышхыр псыкъелъэ дахэ дыдэт, пэжыжьэкъыми, абы дошэ, Бэнэкъуэ жери щӏыпӏэ дахэ дыдэ диӏэщи, абы дошэ, Псынэщхьибл Уздэкӏуэ хъун сабийхэм я нэгу здебгъэужьын ди куэдщ.
Сабийр еджэным зэрыдригъэхьэх щӏыкӏэ егъэджакӏуэ къэскӏэ иӏэжщ. Хэти щапхъэ гуэрхэмкӏэ дрегъэхьэх, хэти мис мы тхылъым итым ӏэмал имыӏэу мыпхуэдэу зэрызэвгъэщӏэн хуейр жери ауэдурэ ирегъаджэ. Щхьэж къэскӏэ, егъэджакӏуэ къэскӏэ езым я егъэджэкӏэ иӏэжщ. Уэ ууейр дауэду зэрыщытыр? Ткӏийуэ ухущыт къудейкӏэ зэи предметым пхудегъэхьэхынукъым. шынагъэкӏи, сабий шынагъэкӏи пхуегъэджэжыну апхуэдэ зэман щыӏэкъым. А тхыгъэр гъэщӏэгъуэнми тӏэкӏу, мыгъэщӏэгъуэнми псалъэм папщӏэ, тхыгъэ къэсыхункӏэ зы гъэщӏэгъуэн гуэр сабийм къыхебгъэхыфу щытын хуейщ. Итӏанэ дэ ди предметым фӏыуэ хэлъра, икъукӏэ гъэсэныгъэ сабийхэм здептыфын урокщ адыгэбзэр псом хуэмыдэу литературэр. Лӏыхъужь Щапхъэхэм щапхъэ требгъэхыу, лӏыхъужь отрицательнэ жыхуэтӏэхэм ещхь зэрымыхъунум. Зы тхыгъэ къэмыну сыт фэ губзыгъагъэу мыбы къыхэфхар? Сыт фигу ирихьар? Сыт фигу иримыхьар? А лӏыхъужьым ищӏар фэ фигу ирихьа? Фэ абы и пӏэ фитам сытыт фщӏэну? Кӏэщӏу жыпӏэм адыгэ литературэм икъукӏэ гъэсэныгъэ къызыхебгъэх хъун предметщ. Арат ар нэхъыби щӏэсщӏынур. Сыт хуэдэ предметым нэхъи адыгэбзэми литературэми нэхъыбэ сщӏынут. Сэ фӏыуэ зэрыслъагъу къудейракъым, сабийр и бзэкӏэ ебгъаджэмэ, сабийр и бзэкӏэ бгъасэмэ, ӏэмал имыӏэу зы фӏы гуэр къыпэкӏуэжынущ. Сабийм анэдэлъхубзэр фӏыуэ щилъагъум де уэ шэч хэмылъу абы урогуфӏэ. Иджы сэ къэсщӏэну сызыхуейр, уэ езым, Людэ, а адыгэбзэр фӏыуэ плъагъун папщӏэ, зыгуэр дэӏэпыкъуэгъу пхуэхъуа, хьэмэрэ а зэрыжыпӏэм уэду уэ езым къыхэпхыжа А лъэпкъыбзэм урилэжьэныр.
Сэ хъыджэбз цӏыкӏу псори щыцӏыкӏум де егъэджакӏуэ хъуну хуейщ. Ар къызыхэкӏыр Тхьэм ирещӏэ, зэпымычу егъэджакӏуэ ди пащхьэм зэритырагъэнщ, аращ ӏэщӏагъэу зэпымычу тлъагъуу. Егъэджакӏуэ сыхъуну сыхуейуэ, ауэ къыхэсхыну сымыщӏурэ секӏуэкӏыурэ Лыхь Хъэджэт егъэджакӏуэу къытхуэкӏуауэ щытащ класс нэхъыжьхэм дынэсауэ. Иджыпсту Махуэлӏ Хъэджэт жыхуэтӏэращ радиом щолажьэ. Абы дригъэджэн щӏидза нэужькӏэ зыри шэч къытесхьэжакъым. Адыгэбзэрэ литературэ езгъэджу егъэджакӏуэ сыхъуну сызэрыхуейм. Мыбы щӏэтӏысхьэ жиӏэу къызжиӏами сщӏэжкъым, ауэ абы и фӏыгъэ зэрыхэлъым шэч лъэпкъ къытесхьэкъым. Сызэрыщыгъуазэмкӏэ, Люда, уэ ущылажьэ еджапӏэм музей дахэ иӏэщ, абы уэ уриунафэщӏщ. Дауэ къызэгъэпэща хъуа фи музейр? Ди музейр илъэс зыкъом щӏауэ нэхъ музей цӏыкӏуу щӏэлъхэри нэхъ мащӏэу диӏащ, ауэ минитӏрэ пщыкӏуй гъэм ди еджапӏэр илъэсищэ щрикъум ирихьэлӏэу музейр къызэӏутхыпащ. Абы щӏэлъщ Хэку зауэшхуэм хэтахэр, хэкӏуэдахэр, я сурэтхэр, я унэцӏэхэр, итӏанэ къуажэм и тхыдэр, ди еджапӏэм и тхыдэр. Къашэж Иннэ илъэс блыщӏрэ тхурэ зэрикъум теухуауэ плӏэнэпэ къыхузэӏутхащ. Итӏанэ къуажэм и щӏыпӏэм къыщагъуэта мывэ хьэлэмэтхэр. Мис а мывэ хьэлэмэтхэм уеплъмэ къыбощӏэ илъэс мелуан бжыгъэкӏэ узэӏэбэкӏыжмэ ди къуажэр иджыпсту здиӏэ щӏыпӏэм тенджызу зэрыщытар. Ар егъэджакӏуэ географиемкӏэ езыгъаджэ егъэджакӏуэ Гугъуэт Хьумар сабийхэр и гъусэу зэхуихьэсауэ щытащ. Щӏэлъхэр дэнэ къикӏа жыпӏэу щытмэ, сабийхэми егъэджакӏуэхэми зэгъусэу зэхуэтхьэсащ. Абы нэмыщӏкӏэ къуажэдэсхэм я дамыгъэхэр зэхуэхьэсыжауэ, дахэу хэдыкӏауэ ари щӏэлъщ. Итӏанэ папкэ жыхуиӏэм ещхьу тщӏауэ, лъэпкъ къэсыхункӏэ зауэм зэрыхэтам теухуауи, лэжьыгъэм теухуауи. Боевая слава рода, трудовая слава рода жыӏэ хуэдэу папкэ тщӏахэу, мис абы къуажэдэсхэм езыхэм къыщытхуахь щыӏэщ, дэ делъэӏуу дыкӏуэу къыщеӏытх щыӏэщ, кӏэщӏу жыпӏэм лъэпкъ къэсыхункӏэ теухуа музейм щыбгъуэтынущ. Икӏи икъукӏэ сэбэпщ. Мис псалъэм папщӏэ куэд щӏакъым зы хъыджэбз цӏыкӏу Дохутыр ӏэщӏагъэм хуеджэу къытхуэкӏуат, си лъэпкъым теухуауэ, зауэм зэрыхэтам теухуауэ стхыжыну сыхуейт, реферати, сыткӏэ сэбэп фыкъытхуэхъуфыну, жери. Арати, Интернетым щыбгъуэтынущ, жысӏа, зыкъом жысӏати, ди егъэджакӏуэм Интернетым къисха идэнукъым, жиӏа, сэ къэзгъуэтыжащ идэну, жери. Си гуапэ хъуат абы сэбэп зэрыхуэхъун хъушэ музейм зэрыщӏэлъыр. Музейр хуабжьу къыдогъэсэбэп, егъэджакӏуэхэм къашурэ экскурсиехэр щыдогъэкӏуэкӏ, Хэку зауэшхуэм теухуауэ, сыт, къуажэм теухуауэ, къуажэм и тхыдэм теухуауэ, еджапӏэм и тхыдэм теухуауэ экскурсиехэр дощӏ, сабийхэми щӏэныгъэ къыщӏах. Лыхьхэ я лӏакъуэм теухуауэ къыдэбгъэкӏа тхылъым щынэмыщӏауэ, Гушыӏэр Тхьэм и щӏасэщ, жери тхылъ дахэ дыдэ уэ зэхуэпхьэсыжа гушыӏэхэр иту къыдэбгъэкӏащ. Мыбы къытхутепсэлъыхьмэ, щхьэ къыдэбгъэкӏынкӏэ ухуей хъуа, итӏанэ мыбы ихуа гушыӏэхэр дэнэ къыздипхар? Иджыри ди студенту Нало Ахьмэдхъан дригъаджэу унафэ къытхуищӏауэ щытащ. Щхьэж и къуажэм дэлъ ӏуэрыӏуатэ зэхуихьэсыжу, итхыжу къыхуэтхьын хуейм сэ абдей къыщежьауэ къыщӏэкӏын зыгуэр хэстхыну щыщӏэздзар. Абы щыгъуэ таурыхъ, хъыбар, Си адэ къуэшым, си гуащэшхуэм, ди гъунэгъухэм жезгъэӏэжурэ стхыжащ, абы нэмыщӏкӏэ гушыӏэхэри стхыуэ щӏэздзащ. Мыбы ит гушыӏэм и нэхъыбэр къыздисхар сщӏэжкъым, ауэдизкӏэ куэд щӏащи. Зэхэсхыу стхыжа щыӏэщ, урысыбзэкӏэ зэхэсхыу зэсхъуэкӏыжа хэтщ Адыгэ псалъэм сигу ирихьу Къыхэзгъэжауэ щыта хэтщ, езы къуажэм щызэхэсха куэд дыдэу хэтщ. Абы нэмыщӏкӏэ ӏуэрыӏуатэ хъыбарыжьхэр, таурыхъхэр, хъыбархэр ахуэдэхэри хэтщ. Абы нэмыщӏкӏэ сабийхэм щхьэкӏэ упщӏэ гъэщӏэгъуэнхэр, къэщӏэрей ӏыхьэ жысӏэри, сабийхэм ефӏэхьэлэмэтыну, игъэгупсысэну хуэдэ, блыщӏым щӏигъу хуэдэ упщӏэ гъэщӏэгъуэнхэри истхащ. Аращ и зэхуэхьэсыкӏэ хъуар, куэдыщэ хъуауэ зэхуэсхьэсыти, мы къомыр кӏуэдыжмэ си жагъуэ хъунущ жысӏэри, ӏуэху сщӏри тхылъ къыдэзгъэкӏауэ щытащ. Цӏыху гушыӏэншэр сыниуэжащ, жери, ар ди лъэпкъым къыдокӏуэкӏ. Гушыӏэр Тхьэм и щӏасэщ, щыжиӏэкӏэ Тхьэ дыдэми фӏэфӏщ щыгушыӏэу, и зэманым дей, къыщезэгъым дей. Сабийхэм папщӏэ птхахэм ящыщу зытӏущым сыкъеджэн Людэ, мыбдей. Джэдыкӏэ дапщэ гунэщӏу пхуэшхыну жеӏэ? Ар сабийм иджы занщӏэу зэреджэу, Уа, дапщэ схуэшхын? жиӏэнурэ егупсысыну. Ари куэд щӏауэ сфӏэхьэлэмэту зэхуэсхьэса упщӏэ гупщ. Адыгэбзэкӏэ ауэдэ упщӏэ куэд диӏэкъым, зыщӏыпӏи щытхауэ сыхуэзакъым. Урысыбзэкӏэ сызыхуэзахэр адыгэбзэкӏэ зэсхъуэкӏауэра?
Упщӏэхэр мыбдей итщ, мыдкӏэ къызэбгъэдзэкӏмэ, жэуапхэр адэ тхылъым и кӏэмкӏэ итщ, къэщӏэрей дэӏэпыкъуэгъу жери. Нтӏэ, джэдыкӏэ дапщэ гунэщӏу пхуэшхыну жыхуиӏэм и жэуапыр соплъри, Лӏо итыр. Апхуэдизу зумыгъэлъыхъуэу жеӏэ. Зыщ пхуэшхынур, адэкӏэ угунэщӏкъым. Нтӏанэ, мыӏэрысэ ныкъуэр зэщхьыр сыт жеӏэ? Сыт зэщхьыр? Щӏэм?
Етӏуанэ и ныкъуэм ещхьщ.
Ара. Сытми, сабийхэм нэжэгужу еплъу дыхьэшхэн ящыхъуну апхуэдэ упщӏэу зэхэгъэувауэ къысщохъур. Мыбы ит гушыӏэхэр фи къуажэм къыщыхъуакъэ? Нэхъыбэу ауэдэу зэхэт къыщӏэкӏын. Псори къуажэм къыщыхъуакъым, ауэ гушыӏэхэм сэ си къуажэ гушыӏэщ жыпӏэу зым щхьэкӏи уув хъунукъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, гушыӏэм я нэхъыбэр къуажэу хъуам я гушыӏэщ. Мыр дэ ди къуажэра къыздэхъуар, жаӏэу хэти къодэуэфынущ. Ауэ пэж дыдэу къэрмыхьэблэ гушыӏэхэр жысӏэри щхьэхуэу щӏистхар къэрмыхьэблэ къыщыхъуахэмрэ къэрмыхьэблэ щаӏуэтэжахэмрэщ ар. Дэ ди къуажэхэм куэдрэ яфӏэфӏу жаӏэж гушыӏэхэмрэ пэж дыдэу къуажэ кӏуэцӏым къыщыхъуахэмрэ. Нтӏэ, Людэ, ди нэтыным и кӏэухыу дэ нобэ къыдэплъхэм сыт яжепӏэн, сыткӏэ захуэбгъэзэнт? Иужь зэманым адыгэбзэм тепсэлъыхьрей хъуахэщ. Адыгэбзэр кӏуэдыжу, адыгэбзэр дгъэкӏуэдыжын хуэмейуэ, сэ сщӏэрэ, ди жагъуэ зэрыхъунщи, сабий щыӏэхэщ, и анэри и адэри адыгу, ди быныр адыгэбзэ едгъэджэну дыхуейкъым жызыӏэ. Ар си гум щӏэмыхьэнкӏэ ӏэмал иӏэкъым. А адэ-анэм уэ ухэт жаӏэрэ яупщӏу щытмэ, сыадыгэщ жаӏэнущ. Я быным уэ ухэт жаӏэмрэ лъэпкъкӏэ ухэт жауэ щытмэ, сыадыгэщ жиӏэнущ. Дапхуэдэу узэрыадыгэр адыгэбзэкӏэ умыпсалъэу? Адыгэбзэкӏэ умыпсалъэу, адыгэ фащэ пщымыгъыу, адыгэ хабзэ пхэмылъу, дапхуэдэу узэрыадыгэр? Ар егъэлеяуэ сигу къоуэ. Сэ ди къуажэми ди еджапӏэми апхуэдэ гузэвэгъуэ диӏэу схужыӏэнукъым. Адыгэбзэ седжэну сыхуейкъым, жызыӏэу къэуваи диӏэкъым Алыхьым и шыкуркӏэ. Уеблэмэ диӏэщ хъыджэбз цӏыкӏу и адэр урысу, щӏалэ цӏыкӏу и адэр балъкъэру, ахэри догъаджэ адыгэбзэ. Пхузэфӏэкӏым хуэдиз еджэ, ухэдгъэзыхьынкъым, уи оценкэ мыхъумыщӏэ тщӏынкъым. Ауэдэ дыдэу яжызоӏэ. Адрей предмету хъуамкӏэ фӏы дыдэу еджи, адыгэбзэмкӏэ сэ мыхъумыщӏэ пхуэзгъэувынкъым, пхузэфӏэкӏым хуэдэу еджэ. Ауэ а псалъэмакъыр ауэ сытми къэхъуакъым пэж дыдэу адыгэбзэр къызытехьэлъэ зи жагъуэ, зи быныр игъэджэну хуэмей адэ-анэ диӏэщи. Ахуэдэхэр къызэдаӏуэмэ яжесӏэнт, фи быным адыгэбзэ евгъаджэ, адыгэбзэ евгъащӏэ, ущыадыгэкӏэ адыгэбзэ пщӏэуэ щытын хуей. Егъэджакӏуэхэм абы теухуауэ дэ тхузэфӏэкӏыу дощӏэ, ауэ адэ-анэ къыбдэмыӏэпыкъуу абы зыри пхуещӏэнукъым. Адыгэ унагъуэм адыгэбзэ щыӏун хуей. Уи быным адыгэбзэкӏэ уепсэлъэн хуей, адыгэбзэкӏэ уеущиен хуей. Ар унагъуэ къэсыхункӏэ адыгэбзэкӏэ газет къахуэкӏуэн хуей, псалъэм папщӏэ. Адыгэ тхылъ илъын хуей, адыгэбзэр щыӏэну, псэуну, абы егъэджакӏуэхэми, адэ-анэми, сабийхэми я гуащӏэ халъхьэну сыхуейт. Мис мы адыгэ телевидением и нэтынхэм сэ ауэ къызэрымыкӏуэу сфӏэфӏу соплъ. Ауэ ди жагъуэ зэрыхъунщи, Инэ, мыхуэдизу гугъу зыздевгъэхьу вгъэхьэзыр нэтынхэр зэхэз, зымылъагъу къуажэ ӏэджэ щыӏэщ. Е къимыубыду я дей къыщимыубыду, е мис иджы цифрэ жери къежьащи, а цифрэм канал тӏощӏыр къегъэлъагъуэ, а канал тӏощӏым еплъыфыр мир жыхуэтӏэ, мис мы адыгэ нэтынхэр къэзыгъэлъагъуэм еплъыфыркъым. А къэзыгъэлъагъуэ закъуэтӏакъуэмикӏ, апхуэдизкӏэ мыхьэнэншэущ къызэригъэлъагъуэри, сэ си щхьэкӏэ, си унагъуэкӏэ жысӏэнщи, пшагъуэу апхуэдизкӏэ къегъэлъагъуэри, сызэредаӏуэ нэхъыбэ сызэреплъ нэхъ. Ауэ итӏаникӏ, хамэ къэрал сыщыӏауэ адыгэбзэм сыхуэзэшауэ сыкъэкӏуэжам ещхьщ, апхуэдизкӏэ нэтынхэм сфӏэфӏу соплъри. Аращи, сыхуейт а тӏэкӏур Ягъэтэмэмыну, къуажэ къэсхункӏэ, къалэ къэсхункӏэ адыгэбзэмкӏэ нэтынхэм еплъыфу ящӏыну. Дэри апхуэдэу дыщыгугъыурэ дылажьэурэ. Телевидением канал дапщэ къигъэлъагъуэми сэ сроплъри, ди сабийхэр зэплъ хъун, ди сабийхэм гъэсэныгъэ къызыхэхын къэгъуэтыгъуейщ. Адыгэбзэкӏэ зы цӏыху цӏэрыӏуэ гуэрым теухуауэ е адыгэхэм я тхыдэм теухуауэ зы нэтын закъуэ уеплъмэ, куэдкӏэ нэхъ губзыгъагъэ куэд къыхэпхынт, ди сабийхэми куэдкӏэ нэхъыбэ къыхэхынт.